moni nonse posachedwapa tikupatsirani nkhani kuchokera ku zodiak zimenetu akufotokozera nkhani yokhudzana ndi kusankha sipikala pamene masiku akuthera ku chitseko kuti nyumba ya malamulo ikakumane Komansotu pali nkhani yokhudzana ndi njala pamene boma lili pakalikiliki kusakasaka kuti kodi anthu amene akuvutika chakudya awathandiza motani? Tiyeni tionere nkhani izi ndi zina kuchokera pa Zodiak. Musaiwale kupanga like, comment komanso subscribe. Akatswiri apempha boma kuti likhazikitse ndondomeko zopewera kusakaza thandizo lopita kwa anthu omwe ali pachiopsezo cha njala m'dziko lino. Katswiri wa zaulimi a Leonard Chimwaza wati omwe agwire ntchito nawo yopereka thandizoli apewe chinyengo pofuna kuti thandizoli lifikire anthu oyenera omwe akhudzidwa ndi vuto la njala. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Centre for Human Rights and Rehabilitation a Michael Kaiyatsa wapempha mabungwe ndi anthu achifundo kuti agwire ntchito limodzi ndi boma pothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Izi zadza pomwe President Peter Mutharika walengeza kuti mdziko lino mwagwa ngozi chifukwa cha njala yomwe yakhudza anthu oposa 4 million maka m'maboma 11. Zambiri ndi Sarah Tembo. Mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika walengeza kuti maboma 11 mdziko muno ali pa ngozi ya njala pomwe mawanja ochuluka ali pa chiopsezo cha kusowa chakudya chifukwa madera awo adakumana ndi ng'amba. Katswiri wa za ulimi a Leonard Chimwaza wati lipoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee, MVAC, lomwe analitulutsa mwezi uno mmalo mwa mwezi wa August mwa nthawi zonse, kwadzetsa mavuto pa nkhani yopereka thandizo la chakudya mwachangu. Pamene boma ndi ena akufuna kwabwino ali kalikiliki kusakasaka chakudya kuti no kugawa kukayambika pakhale ndondomeko zabwino za kasankhidwe koyenera komanso kugawa mosakondera kuti no Mmalawi wina aliyense amene ali pa chiopsezo cha njala akwanise kupeza thandizo la chakudya kuti no apulumuke. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation a Michael Kaiyatsa ati ngakhale lipoti la MVAC linatuluka mochedwa ngozi ya njalayi ayilengeza kutsatira lipotili kotero chofunika ndi kuchitapo kanthu mwachangu ripoti ya MVAC inachedwa and ndizodandaulitsa komabe chofunika kwambiri boma silinachedwe kuchita declare state of national disaster itatuluka ripoti imeneyo chifukwa akakachedwanso zikakhalanso zodandaulitsanso chofunika kwambiri apapa nchonena kuti mabungwe asachedwe ndi thandizo lawo afulumire ncholinga chakuti anthu asavutike kwambiri ndi njala lipoti laposachedwa la malawi vulnerability assessment committee mvac likuonetsa kuti anthu opitirira 4 miliyoni ali pa chiopsezo cha njala ndipo akufunika thandizo la chakudya kuyambira mwezi uno mpaka mwezi wa malichi chaka cha mawa m'malo mwa zodiak lilongwe ndine sara tembo akatswiri pa nkhani za ndale apempha aphungu wa nyumba ya malamulo kuti posankha sipikala wa nyumbayi adzasankhe munthu amene ali ndi luntha lolimbikitsa mgwirizano pa zokambirana zopindulira malawi pa chitukuko mmodzi mwa akatswiriwa a mavuto bamusi wati nyumba ya malamulo ndi yofunikira kwambiri polimbikitsa chitukuko cha dziko lino kupita patsogolo Choncho mtsogoleri wake akufunika wamasomphenya pa chitukuko. Nawo a Wonderful Mkhutche ati aphunguwa akuyenera kusankha munthu odziwa kulumikizitsa nyumbayi ndi a Malawi kuti adzitha kutsatira mwachidwi zochitika mnyumbayi. Rachel July wadza ndi lipoti. Mpikisano pa udindo wa sipikala wa nyumba ya malamulo ukupitilira pomwe zipani zikubweretsa poyera anthu omwe akufuna kuti akawaimilire. Pamene ndondomekoyi ili mkati, katswiri pa nkhani za ndale a Mavuto Bamusi alangiza aphungu a ku nyumba ya malamulo kuti asankhe munthu wa masomphenya yemwe angapititse patsogolo chitukuko cha dziko lino. A Bamusi ati nyumba ya malamulo ndi momwe mumachitika ziganizo za chitukuko kotero nkofunika kusamalitsa. Zinthu zimene dziko la Malawi likufuna kwambiri ndi zinthu ziwiri, uh, chitukuko. Amalawi akufuna chitukuko, ndiye kuti parliament ithandizire pa udindo umenewo, komanso Amalawi akufuna kuti democracy, kayendetsedwe ka dziko labwino, ulamuliro wabwino, zimenezi zipitenso patsogolo. Ndipo katswiri wina pa ndale, a Wonderful Mkhutche, ati akuona kuti mpikisano wakula kwambiri pakati pa chipani cha Democratic Progressive komanso Malawi Congress, koma wapempha aphungu kuti asankhe munthu amene ali ndi ukadaulo olumikizitsa nyumbayi ndi a Malawi. Tikamaona nyumba ya malamulo ndi malo ena uh, ofunikira mu ndale komanso uh, chitukuko uh, cha dziko lino chifukwa mmenemo ndi mmene uh, zipani zimakumana uh, kumalankhula mfundo uh, kuti kodi dziko lino tingalipitise bwanji patsogolo Ena mwa omwe abwera poyera kuti apikisana nawo pa udindowu ndi a sameer suleiman a chipani cha dpp a peter dimba a chipani cha mcp komanso a kondwani nankhumwa a chipani cha pdp m'malo mwa zodiak kuno ku lilongwe ndine rachel july pakadali pano mabungwe omwe amamenyera ufulu anthu kuti adzipeza chilungamo mosavuta ati umphawi mantha ndi kusowa uthenga woyenera zikulepheretsa ambiri mdziko lino kupeza chilungamo m'mabwalo a milandu Mkulu wa bungwe la Corporate Africa International Foundation, CAIF, a K. Phillip Kagwa wati vutoli lilinso m'maiko ena mu Africa ndipo kafukufuku wawo waonetsa kuti anthu andalama okha ndi omwe akupindula ndi ntchito za mabwalo a milandu. Mneneri wa bungwe la Legal Aid Bureau a John Namalenga wati anthu akufunika aphunzitsidwe mokwanira momwe angapezere thandizo kudzera m'makhoti monga mwa ufulu wawo. Franklin Mtambalika ali ndi lipoti ili. Kupeza chilungamo ndi ufulu wachibadwidwe omwe boma ndi mabungwe osiyanasiyana akulimbikitsa kudzera mu ntchito zawo. Zina mwa izo ndi kulemba ntchito akadaulo oyimira anthu pa mlandu mwaulere, kulimbikitsa zokambirana ndi kuweruza milandu m'madera akumidzi ndi njira zina zamakono kuti anthu asamayende mitunda yayitali pofuna kuthandiza iwo amene ndi opeza mochepekedwa. Komabe, mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Corporate Africa International Foundation A K Phillip Kagwa wati ziphuphu ndi katangale, kuchepa kwa malo oweluzira milandu ndi ogwira ntchito, kuchedwa kupereka zigamulo ndi zina mwa zinthu zomwe zikulepheretsa anthu kupeza chilungamo. Poyamba ah, chifukwa cha umphawi, mantha komanso kusazindikira, anthu amalephera kupeza chilungamo Ah, chifukwa choti samadziwa kuti kodi ndi mmene ifeyo tililimu kodi tikagogode khomo liti kuti atithandize. Kodi ndi mmene nkhani zathu zililimu, tingapeze kuti chilungamo? Nde amangokhalabe m'kamoyo koponderezedwa umu. Mneneri wa bungwe la Legal Aid Bureau, a John Namalenga, akugwirizana ndi zomwe a Kagwa akunena, koma wati zinthu zili chomwechi kaamba koti anthu alibe uthenga oyenera okhudza momwe angapezere thandizo la mtunduwu. Ndi zoonadi kuti anthu ochuluka malamulo samadziwa. Izi ndi zomvetsetseka chifukwa chokuti nkhani za malamulo pena zimafunika kuti munthu ukhale ophunzira. Pamabwera anthu amene timatha kudziwa ndi kuona kuti amangofunika kuti nkhani zija akambirane nazo asanapite nazo ku bwalo la milandu, komanso mwina amangofunika kuti alandire upangiri pa nkhani za malamulo. Pafupifupi 85% ya anthu omwe amakhala m'madera akumidzi ndi omwe amavutika kupeza chilungamo m'mabwalo a milandu m'dziko lino. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe, ndine Franklin Mtambalika. Mlembi wamkulu m'boma walangiza ogwira ntchito m'boma kuti azilowa m'mabungwe a akadaulo a ntchito zawo kuti adziphunzira zamakono komanso kusintha komwe kungathandize kuti adzigwira bwino ntchito. Dr Justin Saidi alankhula izi ku Mangochi pa mwambo womwe bungwe la Institute of People Management Malawi limapereka mphoto kwa mamembala ake omwe akhala kugwira ntchito mwaukadaulo. Mtsogoleri wa bungwe la IPMM Frank Sabola wati mphotozi mwa zina azipereka pofuna kulimbikitsa mamembala a bungweli kuti azilimbikira ntchito. Kasim Aubi walemba lipoti. Distinguished ladies and gentlemen, Mlembi wamkulu wa boma Dr Justin Saidi wati mabungwe omwe amayimira akadaulo pa ntchito zosiyanasiyana amathandiza kuti ogwira ntchito zosiyanasiyana azilumikizana komanso kupatsana ukadaulo wa mmene angapititsire patsogolo ntchito zawo kotero ogwira ntchito m'boma azionesetsa kuti akukhala m'magulu monga awa pa mphoto zomwe bungwe la ipmm lapereka kwa mamembala ake ena asaidi ayamika ipmm kamba ka dongosololi ponena kuti izi zilimbikitsa ena kuti azichita bwino pa ntchito zawo bungwe ili si la anthu okha aku private sector komanso anthu aku pri- a public sector monga aboma akukhala nawo limodzi izi zipangisa kuti pali ena amene sanajoine bungwe ili la ipmm ziwapasa mwayi kuti nawonso ajoine kuti nawonso azatulusidwe koyera kuti akuchita zabwino munthu ukachita zabwino umayeneka uyamikiridwe ndipo ichi n'chimene chimasangalatsa aliyense ogwira ntchito. Mtsogoleri wa bungwe la IPMM a Frank Sabola wati mphotozi zomwe azipereka koyamba kuchoka pomwe bungweli analikhazikitsa mchaka cha 1984 cholinga chake ndi kulimbikitsa ogwira ntchito zosiyanasiyana kuti azigwira ntchito mwapamwamba.
Mphoto zimenezitu ziwapasa mangolomera kuti akachitenso bwino kuposera mmene apangiramu komanso ziwalimbikitsa anthu ena amene mwina kapena sanathe kupambana chaka chino kuti akalimbikire, kuchilimika kuti chaka chamawa nawonso azakhale pa lisiti ya anthu olandira mphoto. Mphotozi zinali m'magawo osiyanasiyana khumi ndipo ena mwa omwe alandira mphotozi ndi omwe akhala akuchita bwino pophunzitsa ena omwe akuonetsa kuti ali ndi kuthekera kopititsa patsogolo ntchito zawo komanso omwe kagwiridwe ntchito kawo kakupititsa patsogolo kugwiritsa ntchito njira zamakono mwambo wopereka mphotowu unali gawo limodzi la zochitikachitika pa msonkhano waukulu wa pachaka wa bungweli omwe watha loweruka ku mangochi m'malo mwa zodiak kuno ku blantyre ndine kasim aubi
Bungwe lowona ndondomeko za maphunziro la Malawi Institute of Education, mie, lasintha mfundo zoyendetsera maphunziro mdziko lino pofuna kutukula maphunziro. Mu uthenga womwe latulutsa, bungweli lati tsopano kalasi za pulayimale zizitchedwa ma grade ndipo zizayambira 1 mpaka 6 sekondale idzayambira form 1 mpaka form 6 mneneri wa bungweli a moses mailosi watsindika kuti ndondomeko ya maphunziro yatsopanoyi sinayambe kugwira ntchito koma wati idzayamba kugwira ntchito pang'onopang'ono kuchoka pomwe adzalengeze eamon piringu walemba ripoti bungwe la malawi institute of education lati likufuna kukonza maphunziro mdziko lino kuti akhale amakono mneneri wa bungweli a moses mailosi wati mwa zina zomwe zasintha ndi kufuna kukonza maphunzirowa kukhala opereka luso kwa ophunzira mu uthenga omwe bungweli latulutsa mundondomeko ya maphunziro yatsopanoyi maka m'gawo la pulayimale aphunzitsi kumeneku adzayenera kukhala ndi diploma kapena digiri zomwe zidzachititse kuti masatifiketi a msukulu za aphunzitsi azasiye kugwira ntchito a mailosi atsindikanso kuti ndondomeko ya maphunziro yatsopanoyi idzathandizira kukhazikitsa maphunziro okonzekeretsa ophunzira asanayambe grade 1 iwo atsindika kuti akadzakhazikitsa ndondomeko yatsopano ya maphunziroyi maphunziro a pulayimale adzayambira grade 1 mpaka grade 6 ndipo maphunziro ku sekondale adzakhala oyambira Form 1 mpaka Form 6 kutsatira kuonjezeredwa kwa Form 5 komanso ku Form 6. dziwani inu wina aliyense amene panopo kaya ndi doctor kaya ndi munthu wotani anayambira ku primary school kusonyeza kuti kumene kujako kuyenera kukhale kwabwino kwambiri kuti akamamsula mwanayo akhale mwana ndithu wabwino omayenda masitepe onse ndi amalawi anadzatero kuti ndi kwabwino kuti bwanji certificate ija tiikweze pang'ono ifike pa madiploma ngakhalenso madigiri kumene chifukwa tikutero kuti mtsogolo aphunzitsi a primary akuyenera azikhala ndi madiploma komanso madigiri ndithu ngati aphunzitsi a primary katswiri wa zamaphunziro a wesley mwambakulu wati ndondomeko yatsopanoyi isintha maphunziro mdziko lino koma wati pali zambiri zofuna kukonza tingopempha kuti ngati unduna ayang'anitsitse pamene akukwaniritsa mfundo zimenezi ah, aonetsetsenso kuti maklasi zipamene zipinda zimene zophunzirira ndi zophunzitsira zili zokwanira bwino kutengera kuti namba ya ophunzira tsopano ah, masukulu muja ikhala ngati ikupitiriza maklasi awo aja makamaka ngati ku secondary school ntchito yosintha ndondomeko ya maphunziro mdziko lino inayamba mu 2022 m'malo mwa zodiak kuno ku lilongwe ndine eamon piringu
nkhani za umoyo abambo mdziko lino awalimbikitsa kuti adzipita ku chipatala kukayezetsa kansa ya m'mawere kamba kuti nthendayi imagwiranso abambo mmodzi mwa madotolo pa chipatala cha kamuzu central dr thokozile mhango wanena izi loweruka pa mwambo wozindikiritsa anthu za nthenda ya kansa ya m'mawere omwe anakonza ndi a chipatala cha Starkey Centre for Excellence. Dr. Mhango wati khansa ya m'mawere ndi imodzi mwa mitundu ya khansa yomwe ikutenga miyoyo yambiri ya anthu choncho nkofunika kulimbikitsa ntchito yofalitsa uthenga ozindikiritsa anthu za nthendayi ndi kupulumutsa miyoyo tili ndi lipoti lomwe walemba rachel july mmodzi mwa madotolo pa chipatala chachikulu cha kamuzu central mu mzinda wa lilongwe dr thokozile mhango wadandaula ndi kuchepa kwa mauthenga okhudza khansa ya m'mawere pomwe wati kukolezera mchitidwe wobwera ku chipatala mochedwa ponena kuti anthu ambiri sadziwa za matendawa dr mhango alimbikitsa abambo kuti nawo adzikayezetsa khansa ya m'mawere akaona zizindikiro zachilendo m'mawere awo pomwe wati khansa ya mtunduwu imakhudzanso abambo iwo ati mayi mmodzi mwa amayi asanu ndi atatu aliwonse mdziko muno amapezeka ndi khansa ya mtunduwu ambiri samadziwa kuti khansa imeneyi iliko komanso akakhala akudziwa samadziwa kuti ku malawi kunoko thandizo timatha kupereka ambiri amangoti mwina thandizo tizikalipeza ku india komano ku malawi konkuno zipatala zambirimbiri kuphatizapo zipatala za boma ku kamuzu central ku queen elizabeth hospital ku zomba central ku mzuzu central ndi zipatala zambiri malawi munomu anatipatsa maphunziro onena kuti tizitha kuipeza khansa imeneyi mkulu wa chipatala cha starkey center for excellence a omega murafu wati nkhondo yolimbana ndi matenda a khansa ya m'mawere ikufunika kugwirana manja maka pa nkhani yofalitsa uthenga okhudza nthendayi Starkey Center of Excellence komanso kuphatikiza ndi ma partners athu a Think Pink Malawi um, tikufuna kuti tizitha kuthandiza azimayi kuwapatsa mauthenga oyenera anthu pafupifupi 2.3 miliyoni pa dziko lonse amapezeka ndi khansa ya m'mawere m'malo mwa zodiak kuno ku lilongwe ndine rachel july mlembi mu unduna woona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo dr esmie kainja wati dziko lino litha kuthana ndi maukwati a ana ngati pangakhale kugwira ntchito pamodzi pakati pa adindo komanso anthu osiyanasiyana. Iwo ayankhula izi dzulo ku Dedza pa mwambo wolimbikitsa wokumbukira tsiku la mwana wa mkazi pa dziko lonse. A Kainja akuyankhula ndi Ernest Gama.
Leroli ndi tsiku lopambana kwambiri pamene dziko lonse lapansi likukumbukira mwana wamkazi, tinene kuti mtsikana. Ndipo theme imene ikutitsogolera mkumano umenewu ndikuti ndine mtsikanayo amene ndakonzeka kutsogolera kusintha moyo wathu wa ife atsikana tonse kuyambira lero mpakana mtsogolo. ndiyeno chimene tasankhira ah, nkhani imeneyi ndiyonena kuti tikuyang'ana kwambiri nkhani ya maukwati a ana mwana wamkazi amakumana ndi mavuto ambiri kukakhala umphawi amavutika kwambiri ndiye timazakumbukiranso mbiri yabwino imene agogo athu agogo In- inkosi kachindamoto amene anamwalira miyezi iwiri ya
mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la save the children a john chipeta wati bungwe lawo ndi lodzipereka kuthana ndi maukwati a anawa komanso kuthandizira anawa mu njira zosiyanasiyana achipeta kufotokoza chikondwerero cha lero cha mwana mtsikana chinali chofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti choyambirira ndi ufulu wake mwana mtsikanayo kukhala nawo mu magawo ngati amenewa kuti ayankhule za kukhosi kwawo zimene zikuwakhuza kumbali ya moyo wawo wa- wa tsiku ndi tsiku ma- ma- moyo wawo wa maphunziro moyo wawo okhudzana ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko lathu la malawi nde kwa ifeyo ndi ndi mwayi waukulu kwambiri